Ụfọdụ si na ndụ bụ akwụkwọ na ọ bụrụ na ị gụọ ya n'ụzọ ziri ezi ị ga-amụta ihe taata anyị ga-akọ akụkọ ga-eme ka ị chee echiche miri emi jide n'aka na ị nụrụ akụkọ a ruo n'isi
ngwa na ọ dị mma ana m ege ntị aga m ejisikwa ike nụ akụkọ a ruo n'isi e nwere otu nwoke a na-akpọ Ọzọemena Ọzọemena bụ nwoke a na-asọpụrụ n'ime obodo ha ọ bụ nwoke zuru ezu nwoke ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa anara ndụmọdụ n'aka ya mana otu ụbọchị o mere ihe gbagwojuru ndị mmadụ anya Ọzọemena nwere enyi nwoke nke a na-akpọ Ebuka. Ebuka bụ nwoke obi ọcha mana ọ dịghị ọtụtụ mmadụ na-asọpụrụ ya n'obodo dịka e si asọpụrụ Ọzọemena n'ihi na o nweghị ego nke ukwuu. Ọzọemena n'ime ọchịchọ inweta ego ngwa ngwa kpaliri mkpebi rụrụ arụ. Ọ gbalịsiri ike tinye aka n'ihe na-abụghị nke ya. n'atụghị uche na ndị mmadụ hụrụ ya dịka eze n'obodo onye a na-eṅomi omume ya ụbọchị akara aka bịara o tiri Ebuka aka azụ nara ya oke ruuru ya n'ahịa ha zụrụ maka na ha zụkọrọ ha gbakọrọ aka ọnụ zụọ ahịa azụmahịa ahụ nwetara ha uru buru ibu Ọzọemena wee were maka anya ukwu nara oke nke ya ma nakwara ma oke nke enyi ya nwoke bụ Ebuka Ebuka ji nwayọọ jụọ ya sị Ọzọemena gịnị ka i jiri mee otu a Ọzọemena wee meghee ọnụ sị Ebuka na ego abụghị ihe a na-egosi onye ọbụla na ọ bụrụ na i wee iwe i nwere ike ịnọchapụ zụwa ahịa nke gị iche ka mụwa zụwa ahịa nke m iche anyị agaghị azụkọkwa ahịa ọnụ ọzọ
Chai! Ndị mmadụ sef. Ebuka si n'ụlọ ya pụọ na mwute. Hai! Ihe Ọzọemena mere enyi ya nwoke adịghị mma chaa chaa. Mana Chineke nke kere ụwa hụrụ ihe niile. Ọ bụghị otu abalị gafere ka obodo malitere kọwa ihe Ọzọemena mere. Echi ya, otu nnukwu onye ọchụnta ego si obodo ọzọ bịa, na-achọ onye nwere obi ọcha ọ ga-enye nnukwu ọrụ n'aka, ga-enyere ya aka hazie ọrụ a. Ndị obodo chetara Ebuka. Ha kpọọrọ nwoke a kpọgara Ebuka sị ya na Ebuka bụ nwoke nwere obi ọcha n'obodo ha maara anya ọrụ a ọfụma. Ịhụlanụ, Ebuka rụrụ ọrụ a rụta ya nke ọma ebe o nyere nwoke a afọ ojuju nwoke a wee hụ otu ebuka siri were obi ọcha rụọrọ ya ọrụ a nye ya ihe ọ chọrọ wee na-akpọzi ebuka ọrụ mgbe ọbụla otu a ka ebuka siri wee bụrụ ọgaranya enyi ya nwoke bụ ọzọemela nụrụ nke a wee chọrọ ya gaa mgbe o rutere n'ụlọ ebuka ebuka lere ya anya sị ya Echi dị, Ọzọemela. Ọ dị mma ime ihe dị mma. Onye ekwela n'ihi na ọ bụ ọgaranya, onye ekwela n'ihi na o ji akụ wee megbuo onye na-ejighị maka na echi dị.